Pas tugtha uaidh aige chomh fada le Fiach Hartigan. Hartigan anois ag féachaint i dtreo na sprice. Níl an chaid tugtha uaidh aige. Iad buailte fé scáth an tseastáin ansan thall le Ryan Stafford. Stafford, bulaí fir mór láidir is ea é sin agus pointe dá réir aige. Thar n-ais go lár páirce, Shane Lennon ag baint triail anois as cliathán thall na páirce, sin James Maguire. Maguire á bhualadh agus Maguire á sheoladh thairis an trasnán. Tá sé istigh sa chúinne, má tá, is caitheann sé gearradh isteach, Shane Lennon anois. Lennon lena dheasóig agus sin iarracht an-bhreá ar fad ag Contae Lú agus siar a gheobhadh siad san arís. Fuaireadar. Bhíodar breá foighneach leis an bpointe a fuaireadar níos luaithe agus anois, Eamonn Armstrong, an bulaí mór lár páirce, beidh sé ag tabhairt fé peil na hAstráile ag deireadh an, ag tús an tsamhraidh agus sin an-phointe ar fad ar fad. Stafford ag dul ag rince dó fhéinig, leathbhlocáil déanta air agus an beart déanta ag na cosantóirí, bhuel, níl mar tá sé thar n-ais ag an Mhí anois, Martin anois agus raspar do bháide faighte aige, Tadhg Martin, botún ós na cúlaithe. Droch ndíograis é an nath fén spéir ann anois. Caid fada isteach an chúinne mar a bhfuil Liam Jennings. Jennings! Tá an bheart déanta aige ar an gcosantóir. Tá sé sa chearnóig! Bhfuil sé dhá chur trasna? An-bheartaíocht déanta ag an báireoir. D'fhéadfadh so a bheith dainséarach fós agus i ndeireadh na dála, pointe ó Jamie Murphy ach d'fhéad. leo suas fén bpáirc. Tadhg McDonnell anois agus. é siúd ag dul ar ruathar, an pas tugtha uaidh aige. Iad ag dul ag fí na pasanna le chéile anois mar sin. Báide fachta ansan ag Adam Gillespie, bhuel, chuir sé an cic, cic saor ar fóraoil neomaintí beaga ó shin ach. É curtha, ar éigin, go Eamonn Armstrong. Armstrong anois. Agus píosa breá scil ansan ó Jamie Murphy. Murphy uille an-ghéar ar fad ar fad ach ní chuireann san. Tagaithe isteach san imirt seo go han-mhaith dó fhéinig. Thá sé láidir, thá sé tapaidh, thá sé cruinn. Thá an pas curtha ina threo. É sin fachta ag Éamonn Armstrong agus sin scór an-bhreá. Martin, á chur go Shane Lennon. Seo gluaiseacht an-mhaith, an-ghluaiseacht foirne ansan. Bhíodar foighneach, bhaineadar triail as an dtaobh so. Tá fear éalaithe laistigh dó má chíonn sé é chun an pas a chur i bhfearas. Thánn sé fós ag Thornton. Thornton, lena chiotóig, agus bhí an ceart aige, an tseilbh a chimeád dó fhéinig ansan. Agus in airde leo arís, lár na páirce. D'fhéadfadh seo a bheith dainséarach do Chontae Lú. Tadhg McDonnell agus acra spáis os a chomhair amach. McDonnell lena dheasóig agus sin dhá phointe an-bhreá ar fad ar fad. Tá an páirc chomh cruinn sin go mbeadh sé deacair ana fhas taobh istigh. McDonnell anois éalaithe isteach tríd na mogaill chosanta. Sleaschéim uaidh. Tabharfaidh sé fé ar an dara iarracht. An-phointe ansan ag Tony McDonnell. Tá sé ag Seán. Callaghan, an captaen anois, á chur i bhfearas go Shane Lennon agus sall chomh fada le Darragh Dorian. Dorian, sin an-phas isteach, thá san nótálta ar fad! Pearse Grimes Murphy, sin. i bpeil na hAstráile ach thá sé chun fanacht inti nó go mbeidh an Ardteist déanta aige. Sin ceann mór groí a gcuachadh sí fada go leor ó Jamie Murphy. Sin pointe gleoite! Thá na hÉireann scór á dh'fheiscint againn anseo. Ní. Cad a dhéanfaidh sé leis? an ngearrfaidh sé fhéinig, an dtabharfaidh sé fhéinig fé, ní thabharfaidh sé, go Dorian, Dorian, brú á chur air, é ag titim, má théann san thairis an trasnán, sin pointe, nótálta. Seo chugainn an Mhí arís, Dorian, tá sé ar a chomhairle fhéin ansan, an ceann san buailte aige, agus sin pointe, nótálta eile ó Darragh Dorian, ní fuair sé faic sa chéad leath. Tony ag féachaint i dtreo na sprice, níl, an pas tugtha uaidh aige. Chomh fada le Adam Gillespie, Gillespie, níl aon stad leis, sin an-phointe ar fad fachta ag Adam Gillespie ar. Pas isteach i dtreo McDonnell, an bheart déanta aige é ag féachaint i dtreo na sprice, an ceann san buailte leis agus cloiseann sibh ón slua go bhfuil iadsan sásta leis an gceann san, agus dhein sé an-bheartaíocht ansan mar bhí an pas. Ní raibh sé cruinn. Sin iarracht mhór ard ó Tadhg McDonnell. Bhail, sin ceann des na pointí is fearr atá feicthe againn anseo um thráthnóna. Tá freagra éigint ag teastáil ó chontae na Mí le ciumhais le faobhar na bróige ansan ó Michael McIvor, tá san nótálta. Pas isteach cliste mar bhí an-spás ansan. ag Finn White agus an ceann sin seolta thairis an trasnán. Tá sé siúd tar éis ualach peile a láimhseáil anseo. Pas curtha i bhfearas go Tadhg McDonnell aige. Tá uimhir a cúig ar a dhroim aige ach d'fhéadfadh sé éirí Lazarus ón mbás a dhéanamh anseo. Sin ceann mór groí ard. D'fhéadfadh san a bheith nótálta ar fad. Rud a bhfuil, tá. Michael McIvor, bhí sé sínte. agus chuireadar tús nótálta ar fad leis an dara leath. McDonnell anois, Tony an babhta seo agus, bhuel, bhí sé de mhuinín aige tabhairt fé an chorn anseo fé cheann cúpla neomat nó mar sin, an fheadóg dheireanach séidte ag an réiteoir agus don gcéad uair le blianta móra fada an chraobh, craobh fé scór bliain, Laighean buaite ag Contae Lú. Agus sé fírinne an scéil, a Choman, go raibh sé tuillte go maith acu. Agus Seán Callaghan, captaen Chontae Lú, agus é ag ardú an choirn os a chionn in airde agus don gcéad uair le ceithre bliana agus dhá scór, siad Contae Lú curaidh chraobhchomórtas fé scór bliain Chúige Laighean.